anyị na-ekwu taata bụ maka ihe iyi ndụ egwu na-emegasị n'ọwụwa anyanwụ Naijiria nke bụ anyị kpọpụtara ụfọdụ n'ime ha ma igbu mmadụ ma ịgba akụnụba ọkụ ma imebisi akụnụba ndị mmadụ ọtụtụ ihe a na-egbu ndị ụkọchukwu a na-akwụsị ụmụ akwụkwọ ịga eh, kee ihe m na-akpọ ya a na-akwụsị ụmụ akwụkwọ ịga lee ule ha dịka ha si kwesị ile ee eh, a na-akwụsị ndị mmadụ nwelu mkpa ma ndị na-aya ahụ eh, dịka ugbu a na e nwere onye ọbụla aga chọrọ isi Anambra wolu gaba ihe dịka Abuja dịka ya bụrụ na ihe metụtalụ ee na ahụ esichaghị mmadụ ike a na-agba ọsọ ebulu onye anwa gaa ụlọ ọgwụ dị agha aga ọ ga-afịa arụ inweta ụgbọala ga-ebu onye anwa ọzọ wolu bụrụ na ma ego a na-ele mmanụ agbidi ma ego a na-akwụ maka ndị na-eji eme njem ụgbọala ihe a niile tinyesisịrị ọnụ ọka nkụ na ọwụwa anyanwụ ọ naghị eme ebe ndị ọzọ dịka m si kọwaa ị nọrọ n'Ọnịcha ihe kewala ọnịcha na asaba bụ mmiri mana ugbu a ihe kewala ọnịcha na asaba ka mmiri ma ego a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ ma ego a na-akwụ na ụgbọala ma ego na ị ga-egote mmanụ agbidi na ebe a na-ele ya nke bekee na-akpọ filling station ma mmadụ inwe ohere ịgagharị n'ụbọchị mọnde ị nọ na asaba ị ga na-agagharị nwee gbasara gị mana ị bata ọnịcha ị mara na ebe niile adịla mkpọchi ọ ya mere anyị ji sị ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu Ee, ndị m na ha nọ ekwugwo okwu ee Emma Bolingo ekwuola okwu FCC Jones bụ onye jibu okwu n'ọnụ tupu anyị napụ ya okwu mana anyị ga-atụgharị gaa ebe Emma Bolingo nọ Ee, Emma Bolingo em, dịka ihe a ọtụtụ ndị be anyị bụ ị pụta jụọ ha sị ha ọ gịnị na-eme ha sị gị na ihe a na-eme ee eh, si esighị ndị be anyị n'aka na o si esi na ndị na-eme ya si esi na-eme ya kedu ihe i che maka eh, atụmatụ anwa na ndị na-eme ihe a si esi ana ọzọ bụrụ ya bụ na ndị na-egbusi mmadụ na ọwụwa anyanwụ abụghị ndị ọwụwa anyanwụ ndị ọwụwa anyanwụ kwesịrị ịna-akwado ogbu mmadụ anwa a na-egbu na be ha dịka anyị na-anụ ndị mmadụ na social media ị gakwa na ndị na-ezi ozi na ihe nkata anyị na-akparịta ugbu a ụfọdụ ndị mmadụ na-abatakwa ebe anwa sị na ihe na-eme dị ha mma n'obi kedu ihe i che maka nke ihe m na-eche ihe m chere na ya bụ na obi na-agbawagodu m obi na-agbawa m maka na enwere na enwere voice note mmadụ wepụtara onye ebe a nọ onye a nọ Kuwait were sị si gbube ndị Igbo si gbube ndị ndị na-achị ọchịchị si gbube ndị poli ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye a nọ na Kuwait eh, hmm. wee na-ekwu ihe a n'ala Igbo and o doro m anya na onye a abatabeghị obodo anyị a a na-akpọ Naijiria ma ala Igbo afọ iri na ise gara aga since afọ iri na ise ọ na-agakwa ọrụ ya o ọ na-aga ọrụ ya n'ụtụtụ ọ hapụ ọ hapụ ofu ofu minit o ji gaa ọrụ ife emebie mana ọ ga-anọ n'ofu room ya wee kwuchaa ihe niile a drọpụ ya na voice note ndị Igbo ndị Igbo ewere ya pụtawa ụmụazị na-enweghị ihe ha lụzuru ewere ya gaa gbuchiwe mmadụ ibe ha ọ jọgburu onwe ya ndị ndị a na-egbu ihe a na- a na-asị na ha na-azọrọ onwe ha na ha nọ nzọ- nọ onwe ha ka ha na-azọrọ ha nwe ọjụkwara one ndị izu ọ bụghị sọ ha zọrọ onwe ha na mbụ na mbụ onye isi onye isi igbo bụ Dim Emeka Odumegwu Ojukwu kwuru were sị na agha nke izizi ya nụrụ na ya nụrụ ya with with onwe ya niile with ihe ọ bụla gbasara ya na mana nke ịbụa adịzịghị mma na nke ịbụa enwe adịzịghị necessary na anyị ga-amụta iji nke ochie wee mụta ife mana kịta ife ndị ugwu ndị ọzọ emerọ anyị ndị ihe ihe ndị obodo ọzọ enweghị emenwughị ndị Igbo ka ndị Igbo na-eme onwe fa
ya bụ na ndị ya bụ na nkọwa gị bụ na ndị na-eme ihe a niile na ọ bụ ndị ọwụwa anyanwụ ji aka ha eme ihe a ndị ọwụwa ndị ọwụwa anyanwụ ji aka ha eme ihe a maka ị na-anụ ọ bụgodu na ọ ndị mba na-abịa ee oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga oshi anaghị eje ebe ọ maghị anị ọ bụrụ na aka ndị Igbo adịghị ya oshi agaghị abata be anyị igbu mmadụ agaghị abịa n'ala Igbo e nwere mgbe a na-eme kid na anụ ya na-atọrị ndị mmadụ n'ala Igbo e were mechaa ihe a niile kwụsị igbo ji aka ha ji aka mara ihe niile na-eme ha mara ndị ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye ọbịa bata n'obodo gị ị ga-ama ọ bụrụ na onye anyị nwere igwe anyị nwere PG obodo ndị anyị nwere o nweghị obodo nọ n'ala igbo sị na ya na maybe na na o furu efu maybe na o nweghị onye ma ndị nọ ebe ahụ ndị ndị ndị ọbịa nọrụ n'obodo gị ịma ndị ọbịa ọ ka mma and ihe na ihe na-eme ihe ahụ ka ka ị ga-esi wee bịa ịbata n'ụlọ akwụkwọ ebe ụmụazị na-agụ akwụkwọ mebisi ihe niile ha ji agụ akwụkwọ chụsịa ha dị ya
otu onye sị otu onye sị na ihe melụ e ji emebi ihe ụmụ akwụkwọ bụ na dịka o si akọwa na ndị ee kedu otu nwa otu o si kwuo okwu ya nwa na ndị gụrụ agụ kedu ihe ndị gụrụ agụ ji nke ha gụtara eme ee ọ ya bụ Oh. onye na-ekwu onye ama- onye amaghị ihe dị ihe ahụ a amaghị ihe dị ihe ahụ ọ ndufie ka edufiere ha maka ọwụ na edufie ha edufie ha agaghị ha agaghị ekwu ụdị okwu ahụ onweghị onye igbo onweghị onye igbo gụrụ akwụkwọ ma onye agụghị akwụkwọ na-anaghị agba mbọ onye igbo ọbụla bụ onye igbo ṅụjuru mmiri ara afọ bụ nwa igbo bụ nwa afọ igbo mana n'ike kete ka ha ji eri onweghị ka onye igbo ga-esi wee nọdụ enwere onye ndị juu si wee nwere onwe ha ndị juu si wee nwere onwe ha ndị juu gwara ndị ya na ha na-adọ ndọrọ ndọrọ na-azọ oke ala na-azọ oke ala sị ha na ofu ndụ onye juu ofu ndụ onye juu eh? worth more than 3000 ndị ya na ha na-azọ ala ha na-eproteti ndị be ha ofu mkpụrụ onye ha keezi ka igbo ga-esi na-aga ha ọ bụrụ na ha sị na ha chọrọ inwere onwe fa ha proteti godinụ ndị igbo ha nwa difendie ndị igbo ebe ọbụla ndị igbo nọ ha ga-eme ihe ha kwesịrị imewu oshi ana n'ala Igbo na ọwụ na ha chọrọ ka Igbo nwee ndị a na-ajụ ihe ana ha mee ka oshi naa n'ala Igbo ha mee ka Igbo na-arụ ọrụ na-enwe na-aga ọfụma na-eme ihe niile ọ na-aga ọfụma na-arụ ọrụ ka Igbo na-ebi udo onwe ha na-arụ na-edozi ala Igbo o nwee ebe a sị na ife na-emebi ebe a ha agadi ebe ahụ ga dozie ebe ahụ bụrụ ndozi e, obi ewee na-anabata ndị mmadụ ndị ọwụ na gọọmenti ọwụ na gọọmenti steeti anaghị arụ ọrụ ha nwa akwụdoro ndị gọọmenti ahụ sị ha biko rụọnụ ọrụ a ọ dị mma arụ ahụ ọrụ ọ bụrụ na ha na-eso na-achampion e, e, e, akụ luo ụlọ na-achampion akụ luo ụlọ hmm. onye igbo olu onye igbo nọ na Lagos anaghị eme ya advice ka onye anata n'ala igbo igbo bịa rụọ bịa rụọ ihe niile ọ ga-arụ faktrị dị n'ala igbo ihe ebe a na-arị ndị a niile a na-enweta ọrụ hmm. ịbịa na-asị na onye nwere onye na-achị onye na-achị ọchịchị wee sị ụnụ na unu emezina ụnụ asị ya na ọ bụ sabo ụnụ asị ya na o kwesịrị ịnwụ anwụ onye na-achị ọ bịa hụ na ebe unu na ihe unu na-agba mbọ ya ọ bụghị n'ala Igbo ka ekwesịrị ije imewe ọ bụrọ n'ala Igbo ka e kwesịrị ime ya enwere ebe a na-akpọ United Nation enwere ebe a na-akpọ United Nation enwere ebe a na-akpọ ECOWAS enwere ebe a na-akpọ AU AU enwere ndị Igbo gbasiri ike nọ na United Kingdom nọ na Amerịka ha nwee ike ime ihe ka Jews si wee mee nkefa ha enwe ọnụ na-ekwuru ha ihe a abụghị ihe eji eji ọgụ na mgba tigbuo zọgbuo wee nweta ihe a bụ ihe a ga-eji akọ na uche wee nweta ihe a ihe a ga-ekwu ekwu ọ bụghị ihe a ga-anụsọ ọ bụghị ihe a ga-eji wee nụ ọgụ ọ bụghị ihe a ga-eji wee gbagbu mmadụ ọ bụghị ihe a ga-eji wee sị sị ma ndị o- ma ndị agadi nwaanyị ndị okenye ịga n'ahịa obodo obodo agaghị azụ afịa o nwekwu onye na-arịa ahụ mbọsị ahụ ịmakwa na sit at home a na-eme na South East mmadụ one na-anwụ na mmadụ one na-anwụrụ karịrị ife ndị a ma ndị egburu mmadụ one na-anwụrụ ka ahụ mba ndị ndị nwụọ na sit at home ka nkụ eh, maka na enwere ndị na-enwe BP today ha nwere ike BP ha arise ya taa hmm. ibu ha gaa ụlọ ọgwụ abụrụ problem ndị a na-asị na na sit at home ha enweghị ha asịghị ndị ndị nọsis ndị dọktọs ndị ahụ adịghị enweghị ambulance ha providere enwero any eh, eh, logistics ha provide iji wee convey people ka ndị mmadụ wee nwee ike ịga mkpa ha ndị na-anwụ anwụ ha defend ndị ahụ bụ ndị Igbo ọ bụghị na na main market ka ndị na-achụ efi nọ ọ bụrọ na na nkwọ nnewi ka ndị na-achụ efi nọ ọ bụrọ na owere ka ndị na-achụ efi nọ ọ bụrọ na arịarịa aba ka ndị na-achụ efi nọ ọ bụrọ na ogbete enugwu ka ndị na-achụ efi nọ ndị na-achụ efi nọ n'ime n'ime ọhịa ọ bụrụ na ha ndị enwere ebe ha si wee bata onwero mgbe onwero mgbe efi a na-achụ na enweghị mgbe ndị a na-achụ efi na aka ndị aka ndị be anyị adịkwaghị na ịchụ efi a maka onweghị onye awụsa ga-abịanụ onye na-achụ efi ga-abata be anyị sị gị na ha na sọsọ ha na-achụ efi n'ọhịa sọsọ ha na-ele ebe ha na-ahasa efi ahụ n'ala Igbo ndị Igbo na-ewerekwa bịa nke ha ha nwekwara patịnas na biznes ha so na ndị a na-asị ọ bụrụ na ụnụ ekweghị na nke anyị egbue m ụnụ egbue m gị esi na esi na aya eme aya eme nke a eme nke a onye ka ị na-emegido ị na-emegide onwe gị ị na-eji ntu na-akpọ onwe gị na-asị ndị na-asị onye na-asị na-asị onye onye laikiri ka ị na-akpọ onwe gị ntu onye na-achọ ka ị kpọgbuo onwe gị na na-asị anyị hapụ gị aka ọ bụ gị nwa na-akpọ onwe gị ntu ihe nke a jọgburu onwe ya o nwere ike ọ bụrụ na ndị Igbo ọ bụrụ na awụ na ndị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị ha nwa ihe a ga-ebi ihe a ga-enwe ike ibidowo international lobby alọbi ndị na-eme lọbi alọbie ha na United Nations lọbie enwee ndị na-ekwuru ha okwu na United Nations onye nwere ike ịpụta onye isi ala ya onye isi ala ya gara na United Nations mechaa kwuchaa okwu ebe ahụ wee sị na sikwuolu ndị Palestinian na aka ya dị ebe ahụ ọ kwa ị fụrụ onye isi ala anyị ndị a niile na-asị Igbo ya enwere onwe fa kedu onye isi obodo onye isi obodo a president of a country na-asọpọtụ gị nwere ike ikwuru gị na United Nations mana nke a dị m ka ọ dịtụ iche maka na okwu nwere onwe bụ ama m na o metara ya mana ị ma ihe ihe m ji ihe m ji sị na ọ dịtụ iche bụ na ihe anyị na-enewaka anya ugbu a abụghịdị maka atụmatụ nwere onwe maka atụmatụ nwere onwe n'onwe ya ee ọtụtụ iwu Naijiria nakwa iwu mba ụwa niile na-ekwu na ndị mmadụ nwere ikike enwekwe ohere ịsị na ha achọghịzi nke a bụ ị ga-ekwunwe ya n'ọnụ ikwu ya n'ọnụ abụghịzi na ị ga-enweta ya mana ị nwere ikike dịrị gị dịka nke a na-akpọ human rights ịsị achọghịzi m mana ihe anyị na-ekwuzi bụ na okwu apụọla n'okwu nwere onwe bazie n'igbusi ndị mmadụ n'ọwụwa anyanwụ bazie n'iyi ndị mmadụ egwu mụnwa bụ onye nta akụkọ nọ ebe a kwa mgbe kwa mgbe ka mmadụ ga-asị m ana m abịa igbu unu anyị ga-egbu unu anyị ga-eme unu nke a kedu ihe anyị mee dịka otu anyị na-enwe mkparịta ụka taa ọrụ m bụ ịjụ ajụjụ m jụọ gị ajụjụ a sị na maka ajụjụ anyị jụrụ anyị ga-egbu gị nke mere otu okenye nọrọ na-ajụ sị unu gbuchazie anyị niile kedu ndị ga-afọzi mana ee maazị Jones achọrọ m ịbịa ebe ị nọ maka na ee ịbụ onye osote onye isi ndị ntorobịa na Ọhanaeze ugbu a Ọhanaeze ndị Igbo ugbu a ọ pụtaziri na ọ dịzi ka onweghịzi onye a na-ege ntị so ọ dịzi ka onweghịzi onye ọbụla a na-ege ntị ee eh, na ọwụwa anyanwụ anyị ee eh, ndị na-achị bụ ndị gọvanọ kwuo okwu onweghị onye na-ege ha ntị ee eh, ndị IPOB bụ ndị anyị ma na otu ọtụtụ ndị otu ndị na-achọ nnwere onwe ọha maka ndị bụ ndị kasị pụta isi ugbu a eh, kwuo okwu ndị isi ha kwuo okwu nweghị na-ege ha ntị ndị isi IPOB apụtago kwamgbe kwamgbe kwamgbe n'izuụka ise maọbụ isii gara aga ewepụta akwụkwọ sị anyị akagbuola atụmatụ nọdụ n'ụlọ na ụbọchị mọnde anyị akagbuola ya akagbuola ya akagbuola ya anyị ga-eme nke a, anyị ga-akwụsị ndị mmadụ ka a ghara ị na-amanye ya amanye ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ maka anyị akwadoghịzi ya mana onweghị onye na-ege ha ntị dịka taa bụ mọnde ee eh, ndị nta akụkọ anyị agagharịgo eh, ọtụtụ isi obodo na ọwụwa anyanwụ ebe ọ bụla ị ga ị fụ na ndị mmadụ mechisịrị eh, ọdọ ahịa ha ị fụ na ụlọ akụ na ụfọdụ ebe mechiri emechi enwekwa ndị mepelụ dịka Owerri Owerri dịdụ ka ndị mmadụ apụta taa Ọka dị ka ndị mmadụ apụtatụrụ taa mana o nwekwara ọtụtụ ebe ka mechichakwa ma na Owerri ma na Ọka anwa ma na Abakaliki Enugu dị ka ndị mmadụ apụtakwa taa mana ọtụtụ ebe mechiri emechi wee na-ajụ unu nwa bụ ndị nọtụ na ọchịchị ọdịnala ma ọchịchị Igbo ma ndị ọha na eze kedu ihe otu unu si afụ atụmatụ a dịdụ ka onweghịzi onye a na-ege ntị onweghịzi onye na-enwere ike ikwu okwu ka e gee ya ntị gọvanọ onweghị gọvanọ ọ dị m ka a na-akwanyere ugwu onweghịkwanụ onye ọzọ ọ dị m ka ndị mmadụ na-ege ntị maka atụmatụ ka a kwụsị ịnọdụ n'ụlọ a na ọ naghị ọ naghị enyere anyị aka
um, ọ bụchaghị otu ahụ i si wee kwuo ya ka o sitere ndị Igbo e were egwu eyi eyinyegwo ha egwu ndị mmadụ na-asị a na IPOB bụzi ndị kacha achị na ọha nwa ka ndị Igbo na-ege ntị enwere ihe dị iche na mmadụ gere gị ntị na ị bịara gwa mmadụ okwu Mm, o gee gị ntị n'ihi na i kwuru ihe onye isi dị mma na-ekwu mm, i wetara i kwuru okwu dị mma ige ntị ya gee gị ntị na-ege obee mm, na iji i were ụjọ yinyere mmadụ egwu ya were were ụjọ gbanaga ihe ndị a ihe abụọ anụwa dị iche agwala m enweela m opportunity before inwe interaction like this one with ndị IPOB na Zoom before anwụchigharịa nna ha ukwu bụ Nnamdi Kanu sị ha ọ bụ bụrụ na ụnụ ee ekwere m na ụnụ nwere popularity mana ọ bụrụ na ụnụ chọrọ ịma ma ụnụ nwere good leadership ndị Igbo ga-eso baanụ politics unu pụtanụ kwuo so anyị na-asọpọtụ PDP n'ihi na ndị PDP PDP kandideti nke a sị na ọ garuo na National Assembly na ọ ga-ekwu ihe ndị ahụ na gbasatara anyị a tụọ vootu a mara ma ụnụ dị popular ma ụnụ adịghị popular ọ bụghị ewere egbe a na-egbusi ndị mmadụ A- anyị nọ nọ anyị- a- oru- oru- orubeghị ọnwa atọ maọbụ ọnwa anọ ndị a butere vidiyo ebe ha bepụrụ mmadụ amụ Na- ha adịrị happy ndị mmadụ a na-eke ya sị na ha otu ahụ ka ọ dị i wee sị ele ihe dị iche na ndị a na ihe ndị ISIS na-eme ndị a na-akpọ Islamic State because ndị ISIS na-eme ha bee mmadụ isi ha tinye na vidio ihe a bụ ka e wee tinye gị ụjọ n'ahụ ka e wee tinye ndị nọ n'ụlọ ụjọ n'ahụ ka ha mara na atụ na ọ bụrụ na imeghị ihe ha kwuru lekwe ihe ga-eme gị anyị nwa dị otu anụwa na-apụta na-ekwu ihe ndị a sị anaghị anaghị ekwu ekwu a maka na anyị elena anya anyị kwuru, anyị kwuru. a maka anyị elena anya ma anyị kwuru ma anyị ekwuro anyị ga-anwụ anwụ ọ bụrụ na m gebe ntị ihe a na-akpọ m na phone text message a na-esendere m sị m leta anyị ma ebe ị nọ ọ kwa i che na ị gbalagala na Abuja anyị ma ebe farm gị nọ anyị ma ebe factory gị nọ a ga-abịa gbaa everywhere ọkụ a ga-abịa gbuo gị anyị ga-agbalaga otu a ka ha si wee mee many people even our politicians but eh, nke bụ eziokwu bụ na ndị ọchịchị ndị na-achị anyị emebe ihe ha kwesịrị ime Do you know- ọ bụghị na ha amaghị ọ bụghị na ha achọghị ime ihe ha kwesịrị ime mana ma- ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe ha kwesịrị ime ha dị daft ọtụtụ n'ime ha kwa dị selfish ihe gbasara ha bụ o nwekwara ihe ga-eme ha na ha nwere ndị uwe ojii na-esogharị ha ha nwere ndị ndị agha na-esogharị ha ọka nkụ ha kpọrọ ndị ezinụlọ ha kpọpụ ha obodo oyibo ya mere ọ- ụfọdụ ihe ha kwesịrị ime ha emenwughị ya ndị na-abụ ndị bụkwanụ ndị uwe ojii ndị ọchịagha na ndị ọzọ instead of ha nwa iwere int- ime an intelligence driven operation chọpụta ndị na-sponsor ndị a chọpụta the real people nọ behind this thing ndị omekome abịa gbusa ndị mmadụ lakpuo baa na camp ha ndị a bịa nwụrụ ndị aka ha dị ọcha ndị uwe ojii amapụtasịa nwụrụ ndị aka ha dị ọcha gbagbuo ndị aka ha dị ọcha kụsasịa ihe ndị aka ha dị ọcha ọ bụghị otu ahụ ka e kwesịrị ọ ihe ndị anụwa na-eme the confidence ndị mmadụ nwere to rise up against these criminals and terrorists who are destroying Igbo land and na-adị diminished. mana mana mana maazị jones eh, ndị ị ma ọtụtụ o nwere otu i si kwuo okwu ọ dịka enwere ndị ị na-atụ aka na ọ bụ ha nwa kpọmkwem bụ ihe na-eme ihe a kedu eh, akaebe i ji were na-ekwu ya bụ okwu
ihe mere ihe mere a ji nọrọ ebe a nọ ugbu a bụ na ndị mmadụ ma ihe karịa ibe ha ndị mmadụ ma ihe too much ha na diplomatic a akpakwala okwu aha ikpe okwu aha ọ jọgbuola onwe ya mana onye ọbụla chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu ga-echeta na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ London ọ na-ekwu ya na redio ụdị ụdị na redio broadcast ya na-asị gbuo ndị mmadụ anyị ma otu ESN si wee bido anyị ma onye pụtara na redio pụta na vidiyo dị record kwuo sị na emepela ESN na a ga-achụpụsị ndị Hausa niile nọ n'ala Igbo na a hụ ndị polisi sị gbuo ha na a hụ ndị amị sị gbuo ha abata anyị nọzi kịta na-asị na ọ bụghị eziokwu e nwere ihe dị iche n'ịsị okay sị nye onye amnesty na o mere mistake na ọ iwe ka o ji wee mee ihe o mere na ịsị sị nye ya amnesty na o meghị ihe ọjọọ abasị onye na-ekwu nke ahụ na-anaghị ekwu eziokwu anyị abụghị ndị iberibe arụ gbaa afọ ya ghọọ omenala esi abụ m ezigbo nwa afọ Igbo etolitere m n'obodo ọ ga-abụ enwere ị na-ezu oshi a hụ na ị na-ezu oshi na-enye ndị mmadụ na-enye ndị obodo nsogbu a kpọfee gị n'azụ ụlọ gbuo gị ka ị kwụsị inye ndị mmadụ nsogbu ka ị kwụsị imebisi obodo ndị Igbo abụghị ndị na-akwado ihe ọjọọ ndị Igbo abụghị ndị na-asị o oh, maka nwanne m nọ involved it is the same thing with saying okay maka gọvanọ abụ onye be anyị ọ na-ezu oshi sị hapụ ya ọ bụrụ na ị ga-asị na ndị mmadụ na-egbu mmadụ na ha bụ ndị Igbo sị akatọkwala ha kedụzi ihe ị na kedụzi the freedom ị na-fight for what is what logic you have to support na ị na-fight for freedom na ị na-fight for justice because ihe debere anyị ebe a nọ taa bụ na ndị chịrị ndị ọchịchị ndị politics ndị gọvanọ ndị sinetọ ndị house of reps ndị president ndị vice president emeghị ihe ha kwesịrị ime ego ha kwesịrị iji dozie obodo ha rie ya n'ọnụ ha were ya chụrụ nwaanyị ha were ya mezie mezie ụmụnne ha na ụmụ ha ndị mmadụ a na-ata ahụhụ ọrụ ekwesịrị inye ndị dị qualified agaghị enye ha were ya nye ndị ọyị ha nwaanyị ọ ya mere anyị ji nọrọ ebe a nọ taa and enwe a sị ka e kwuo against them if, if you can speak against them why not speak against those who are killing our people Why not speak against those who pu- butere agha? Onye isi na-adịghị mma, onye na-aṅụjughị mmiri ara afọ ga-eburu agha bubata n'ala nna ya. Enweghị onye na-eme otu ahụ. Enweghị onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-eme otu ahụ. Enwekwana onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ nna ya mụrụ ya na-asị akwa nna gị mụrụ gị. ga-agbachi nkịtị a na-emebi isi obodo ya that is not proper so ka anyị kpee eziokwu ka anyị kpee okwu ahụ ndị ESN ndị IPOB bụ ndị butere ọgba aghara anyị nwere n'ala Igbo taa ọ bụrụ na ndị si ezi abatala hijack ya ihe ha mega the blame is still on them maka na ọ bụrụ na ha apụtaghị sị sị gbuo ndị mmadụ sị sị gbuo ndị police sị sị gbuo ndị army egbuo ndị army gbaa police gbaa police vehicle ọkụ gbaa police station ọkụ ha na-amalacha elu ndị aha unu sị si ezi bata ma ọ bụrụ na e nwere ndị dị otu ahụ agaghị enwe opportunity mee ihe ha na-eme ugbu a ha sị na ndị na-achụ ehi ka ha na-achụ ndị na-achụ ehi na-emebi isi ala ka ha na-achụ mana ka anyị gwa onwe anyị eziokwu akpụkpọgide okwu akpụkpọgide okwu a ihe a na-emebi isi before ESN abịa we had more less troubles with the with, uh, what do you call them the militia herdsmen than we have them today yesterday a sị ndị ọchụ ehi kidnapụrụ mmadụ na Okigwe n'Uturu anyị ahụbeghị ihe aha mbụ

ị na- ị na-atụ ị na-atụ ị na-atụ ndị ESN aka na aka ha dị na nke ahụ ọ ha nwa butere ọ ha nwa kpatara nkụ ahụhụ n'ala Igbo ya m na-ekwu kịta ọhaneze mana asị mana ndị ha nwa ha nwa na-ekwusi na-ekwu ya. n'ike ha na-ekwusi ike na ihe ha nwa bịalụ bụ nchekwa ala Igbo
olee otu ha si echekwa ala Igbo ha mpụta ha pụtara ala Igbo aghasasịa onye ndị Igbo e nwere Amotekun n'ala Yoruba ndị yoruba governors jikọtara aka ọnụ mepee Amotekun ya nwee instrument of law houses of assembly apass ya sị na ihe anụnwa bụ regional security network anyị ndị igbo governors anyị abịa n'enugwu sị okay with Ọhaneze sị na a ga-eme ebube agụ ndị oshi na ndị ama ndị na-eyi ndị mmadụ egwu a sị na onye ọbụla na-agbara ebube agụ egbuo ya sometime na Ozubulu ha gbagburu the vigilante head wee na-eyi ndị mmadụ egwu sị na ha chọrọ ka ọ bụrụ ọchịchị ha bụ ihe a ga-eme Na ọ mana bụ chelu ihe mana ha- chelu chelu maazị jones chelu ịma ndị ịma okwu a ọ na-adị mma ndị ikwu ya ana ana ana ana eji akaebe ekwu ya ndị ee ipob apụtala kwuo na onweghị ihe jikọ ha na ndị a na-akpọ unknown gunmen ee eh, mana nke bụkwanụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ uwe ojii kpọpụtagwo gosi anyị sị na ọ ha nwa bụ ndị unknown gunmen na-akọwa na ha bụbu ndị IPOB mana dịka otu IPOB na-asị na ọ bụ ha nwa bụ na ha amaha maka ndị bụ unknown gunmen ọ dị mma ịpụtazi asị na ọ ha nwa na ha ma maka atụmatụ unknown gunmen nwa na-ekwu okwu ya eh, ekwesịrị mmadụ na-atụ asị ya atụọ asị too intelligent e nwere asị ị ga-atụrụ m m kwere ya o gosi na amaghị m ihe unknown gunmen is self-descriptive amaghị ndị ha bụ ya mere eji si na ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe regional security network anyị nwee ebube agụ eyi ha uniform enwere a hụ ha a mara na ndị a bụ ebube agụ na ha yi uniform mana onye ọbụla na-eyighị uniform bu egbe bụ an unknown gun man. mana ebube agụ a ọ dị m ka ọ sọsọ ebonyi steeti bụ ndị wepụtara atụmatụ ebube agụ a nwa Mba, e- e- Ebube Agụ bụ a South East. ana m ekwu ebe ama m- ana m ekwu ebe ha na-alụ ọrụ ebe a na-afụ ha ebe a na-afụ ha n'ihe ọ sọsọ e- ebonyi steeti bụ ebe ebe m gasa na-afụ ha n'ihe
Yeah, oh, well, that's unfortunate. It's unfortunate, ma ọ bụrụ na the other governors mm. haven't. Uh, it's supposed to be a regional thing. Mm. And that's one of the ways of building unity, building the necessary cohesion in the Southeast. Ekwesịrị hmm. onye Ebonyi steeti nwere ike ịbịado na Imo steeti. Hmm. Onye Imo steeti nwere ike ịga Ebonyi steeti. A mara na ha bụ nwanne. Hmm. Mana ọ bụrụ na ndị gọvanọs ndị ọzọ are running away from that responsibility. Then mm. they are also unknown gunmen. Any mm. governor na-akweghị mee ihe o kwesịrị ime to protect his people mm. is, is, is should be indicted. Mm. He's an accomplice to what is happening in Igbo land today. So uh, ihe anyị ma ebe ihe niile si wee bido ihe a bidoro mgbe asị ịfọmụna ESN Eastern Mm. Security Network iwe onye ịfọmụ Eastern Security Network Mm. it is only the business of government to set up to set up a security outfit Mm. anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu let us tell ourselves the truth Eh, em, enwena iwe maazị Ema Bolingo ee teknụzụ gị na-aghasa ihe anyị na-eme ọ na-apụ na-abata ee mana biko ee enwena iwe achọ ohere anyị nwere ebu ebuzirọ ibu anyị na-achọ ka anyị chịkọta okwu anyị a maka na okwu anyị achọghị m ka anyị ji otu awa olukwuo ya ee maazị Jones aghọtago m anụzugo m ihe ị na-ekwu mana ajụjụ m jụrụ gị ajụgo m ajụjụ ndị ọzọ achọrọ m ịjụ gị ọzọ na nkenke ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ihe melu atụmatụ a ji na-enye atụmatụ ESN ji bata bụ maka na ndị na-achị ọwụwa anyanwụ emeghị ihe ha kwesịrị ime mgbe ha kwesịrị ime ya ya bụ mbụ abụọ wolubuo na ma ruo ugbu a ha na-agwa na-eme ihe anwa ha kwesịrị ime ọkachasị ime ka ndị mmadụ nọ n'ọwụwa anyanwụ mata na ha pụta dịka ụbọchị mọnde asị ka apụtana onye anaghị atụ ụjọ pụta ọ ma na ọ ga-enweta nchekwa na agaghị awakpo ya maka kemgbe ihe a na-eme a na-awakpo ndị mmadụ nweghị mọnde ọbụla na-aga anaghị awakpo ndị mmadụ site na mbụ ihe a bido awakpo mmadụ na mọnde awakpo mmadụ na tusde awakpo mmadụ na tọzde awakpo mmadụ na sọnde ghọtago kedu ihe ga-enye onye nọ n'ọwụwa anyanwụ bụ onye sị na ya anabataghị tigbuo zọgbuo obu ịpụta eh, ma ya bụ na nchekwa ya bụ ihe ọ ga-achịtanwu n'aka sị hmm, enwere m nchekwa na nkenke maka achọrọ m ịga nke maazị Bolingo anyị nekwa anya ihe ndị mmadụ ndị mmadụ na-ajụ hmm.
dịka m si wee kwu na mbụ

all of them ha nwechara political thugs who are loyal to them ndị nke nọ n'opposition ndị nke na-anọzi n'ọchịchị ugbu a gbachiri nkịtị those political thugs who are loyal to them are involved in what is happening agaghị akpọ ha sị ha ụmụ nna unu emebila ala Igbo n'ihi na anọ m n'ọchịchị taa enwekwa m ike ịbata n'ọchịchị echi But Mm. because they are very horrible human beings. I'm sorry to use that word. Some of them are very horrible. mana gị na ha na-alụkọ na a- maazị Jones n'ime anyị atọ nọ ebe a gịwa bụ onye gị na ha lụkọburu ọfụma Mụ na ha na-arụkọ, mụ na ha ka na-arụkọkwa ruo taa. Mm. Na nna gị, e nwere ndị nọ n'ụwa a taa, nna ha abụghị ezigbo mmadụ. Ha agaghị apụta sị na nna ha abụghị ezigbo mmadụ. But ụdị mmadụ m, nna m ga-abụghị ezigbo mmadụ, ama m apụta sị nna m abụghị ezigbo mmadụ. E nwere ike agaghị m akpọ aha ya.

mgbe ị ga-ama dat na ha ama ihe ha na-eme bụ otu a Anambra election ga-abịa kịta unknown gunmen agaghị akwụsịnwu Anambra election because that is their business the business of the political class is at stake ha ga-achịpụta ha ga- ha ga-ama otu ha si ga-agwa ha ngwa jirinụ nwayọọ ndị that their po- that their political thugs they won't participate and by the time they don't participate in this violence you will find out that the Anambra election will go on After all, anyị nwere this unknown gunmen or ESN or IPOB or sit-at-home or protest. Eme APC Congress. Mee the Ward Congress, ya gaa warara egbu mmadụ. Mee Local Government Congress, ya gaa warara egbu mmadụ. Eme Anambra Governorship Election, direct primaries, ma emere eme ma emeghị eme, egbughị mmadụ. Ọ ga-egosi gị na the politicians know what is happening. ị na-ebo ị na-ebo ọtụtụ ị na-ebo ọtụtụ ebubo ebubo ebubo ga chị ọkụ n'ọnụ ee maka ebubo anyị na-ebo na-agwa enye m aka ebe ị naghị enye m aka ebe ha ee ndị ọchịchị ndị na-achị anyị ma ihe na-emenụ ha Ọ dị ha mma. chọọ ịkwụsị ya taa ha wepụta onwe ha ọ dị ka mgbe Obiano pụtara gagharịa na Anambra That's- o- o showtụrụ na enwere o showtụrụ some sense of responsibility but o needịrị ime more ndị a nụ a ma ha if if i mee engage the communities very very well a ga-agwa gị because ndị anaghị esi n'eluigwe daa wee mee ihe ha na-eme ala igbo adịghị ka ugwu awụsa ọhịa juru everywhere enwere desert ị gaghị agbanwu 20 kilometers without ịhụ ụlọ ị gaghị agba 5 ị gaghị agba kilomita ise ghara ịhụ ụlọ ndị mmadụ ndị mmadụ ma ebe ndị a si apụta ọ bụrụ na ị chọghị igbu ha maọbụ ị chọghị ime ha arrest ị chọghị ịharass ha ka ijiri nwayọọ you approach them some of them were agụụ some of them were frustration enwere ndị mụ na ha pụtara school ebe 18 years ago agụcha university na-enwebeghị ọrụ ha na-arụ taa such a person ị sị ya buru egbe gbaa mmadụ ọ ga-agba ọ ga-asị ele ihe ọ dị ndụ eme look out for those people we have a lot of money in this country in the south east that ọ bụ but the- the worst part of it bụ ego a pụta ha were ya na-egwu anyị wayo Mm. ha An- na-eme- anụgo m anụgo m ihe i kwu m ga-achabi m ga-achabi gị okwu n'ọnụ ihe mebụ na ebubo ọtụtụ ebubo i bolu ebe a i bolu eh, ndị na-achọ ndị nọ n'ọchịchị eh, mana enwe iji ịbụ onye nta akụkọ so ị ma ị ma otu ndị nta akụkọ si eme ya ịkpọghị mmadụ aha eh, maka na-akpọ mmadụ aha ebe a ka nsogbu na-adị mana maazị Jones bụ onye nta akụkọ ya mere o ji mee ya otu anwa o ji aghụghọ mee nke ya maka ọ ma ya kpọọ mmadụ afa achabie ime ya okwu n'ọnụ ọ ya mere o ji ịkpọ mmadụ afa mana anyị ga-aga n'ihu ee maazị Emma Bolingo ugbu a ee anyị ka nọkwa na ọwụwa anyanwụ A- ọ dịkwa m ka ohere adịrọ n'ime n'ime ee m na-achọ n'ime otu nkeji maọbụ nkeji abụọ achọrọ m ka ị chịkọta okwu gị ma enwee ndụmọdụ ị ga-enye ma chịkọta okwu gị n'otu i si fụ ihe a na-eme n'ọwụwa anyanwụ kachasị otu kachasị otu esi metụta ogbugbu mmadụ maka mụnwa ọ nke ogbu mmadụ anwa na nke imebi akụ na ụba bụ ebe o si emetụta m aka o nwere otu ị ga-esi wee kọwalụ m na ị pụta na-egbu ndị mmadụ ndị onweghị ihe ha mere dịka anyị na-ekwu maka Ọnịcha ụnyaahụ onye na-agba keke na-agala onwe ya egburu ya onye agbata obi ebe ihe a mere egburu ya onye uwe ojii egburu onye uwe ojii mmadụ atọ onweghị ị ga-apụta sị m na ndị a na o nwere ihe ha mere mere eji nye gị ikike iwolu ndụ ha nke mere na Enugu steeti ụbọchị satọde bụkwa ndị na-agala onwe ha ndị nọ ward congress nke PDP dịka FCG ozugbo a na-eme ward congress ka eji wakpo lụchaa ndị mmadụ ihe mee ndị mmadụ ihe ekwesịghị ime mmadụ onye anwa na-eme asịkwa na ya na-achọ nnwere onwe ị na-achọ nnwere onwe gị ebe ị na-ekwu na mmadụ enweghị ikike ikwu uche ya mmadụ enweghị ikike inwekwu nnwere onwe nke ya ị na-achọ enye gị nnwere onwe napụkwa nnwere onwe na aka onye ọzọ ebe a ka o si ewuta m agbanyeghịkwa na m bụ onye nta akụkọ mana maazị Emma Bolingo achọrọ m ịjụ gị ajụjụ anwa kedu ebe i che anyị na-aga nakwa ebe anyị ga-esi were nachite azụ tekwa na igbo abụrụkwanụ eh, ndị eji ịkwafu ọbara mmadụ mara
e, ndo nwanne m nwoke ọ ga-adịrị gị mma biko igbo ndị ọma na-ege ntị ife m na-ekwu n'ife niile a bụ onye ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo aka gị dị dị n'ihe a na-eme onye ọbụla bụ onye Igbo fụrụ Igbo n'anya na-eme chọrọ ka Igbo ba dị mma sepụ aka ya na igbu mmadụ sepụ aka ya na n'ụmụ ihe a na-eme n'ala Igbo ọ dịghị mma ọ jọgburu onwe ya ma ị na-achị ọchịchị o ma ị nọ ma ị bụ onye ụka ma ị bụ onye ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ikwu na ife a adịrọ mma ma ndị na-eme ya eme bikonu wetuenu ọ bụghị otu a ka a ga-esi nweta onwe anyị otu anyị ga-esi nweta onwe anyị abụghị gbuo onwe anyị bikonu e nwere ụzọ ọzọ a ga-esi wee mee si channel this strength ike a unu ji ma ọnụma dị unu n'obi si channel ya ebe ọzọ na-abụghị hmm. igbu onwe anyị ọ bụghị ka egbuo onwe anyị ka anyị ga-eji wee nweta onwe anyị unu gbusichaa hmm. onwe anyị kedu onye unu ga onye onye ya anọkwanụ ọ dịghị mma no no m ga-achabi gị m ga-achabi gị okwu maka na teknụzụ na-agwa m na o luzi otu nkeji ka e mechaa eh, mana tupu anyị emechaa maka ọnụ na BBC News Igbo anyị na Maazị Bolingo na FCC Jones Ọnwụasọanya bụ ndị nọ eh, ebe a taa na-ekwukwu maka ihe na-eme n'ọwụwa anyanwụ afa m bụ Chiagozie Nwonwu na BBC News Igbo anyị ekelekwa unu maka isonye anyị ma tupu anyị emechie o nwere onye hmm, anyị emechiela